Sin an rud a ba mhaith liomsa cur in iúl. Is féidir linn uilig a bheith ag obair le chéile. Chan amháin is féidir linn, caithfidh muid a bheith ag obair le chéile. Dia daoibh a chairde, is mise Caoimhe O'Connell. Seo cluiche a rinn mise le mo rang cúpla bliain ó shin, bhí siad in rang a seacht so bhí siad uilig thart fá deich bliana d'aois nó bliain déag d'aois. Agus an t-ainm atá ar an chluiche seo ná The Global Citizen Game nó cuirtear The Fair Trade Game, cluiche uilig faoi an dóigh le bheith i do dhuine, sa domhan seo. Chan just duine Éireannach nó duine as Baile Átha Cliath ach duine atá páirteach den domhan iomlán agus an tábhacht atá le sin. Seo mar a imríonn tú an cluiche. Bíonn scaifte daoine agat agus scartar na daoine seo i ngrúpaí. Ag tábla amháin seans go mbeidh seachtar ann, ag tábla eile b'fhéidir beirt agus ag tábla eile, 20 duine. Braitheann sé ar an méid grúpaí nó an méid duine atá agaibhse sa ghrúpa. Is achan tábla sin tír so mar shampla bíonn cuid tíortha le cuid mhór daoine agus cuid tíortha nach bhfuil mórán daoine ann. Níl sé cothrom, bíonn achan rud difriúil. Anois bíonn trealamh agat, siosúr, slat tomhais, b'fhéidir cuid mhór cárta glas, cuid mhór cárta dearg, cuid mhór cárta buí agus cuid mhór cárta gorm, beidh protractor de dhíth ort, agus rud eile atá ann ná airgead bréagach, so an sórt, b'fhéidir monopoly money nó euros plaisteach nó rud éigin nach fíor airgead é. So sin an stuif atá de dhíth ort. Anois, scartar an stuif sin go randamach idir na táblaí. B'fhéidir go mbeidh tábla amháin le na siosúir uilig agus tábla eile leis an páipéar uilig. An rud atá mé ag iarraidh taispeáint daoibh ná go mbíonn cuid stuff ag tír eile, b'fhéidir go bhfuil cuid mhór airgid ag tír amháin nó b'fhéidir go bhfuil cuid mhór ola fá choinne teas agus is ionann sin is go bhfuil an tír sin saibhir. tíortha eile níl mórán natural resources acu so níl siad saibhir nó tá siad bocht agus sin an rud a bhfuil tú ag iarraidh taispeáint leis na grúpaí sin, go mbeidh trealamh ag cuid daoine, beidh airgead ag cuid daoine agus ní bheidh mórán ag cuid daoine. Sin an dóigh leis an cluiche a thoiseacht. Níl cothromaíocht ar bith ann mar níl sin an dóigh atá sé sa ghnáthshaol nó leis na tíortha. Seo an job atá ag achan tír nó an mission. Caithfidh tú cruthanna a dhéanamh amach as an pháipéar daite agus caithfidh tú na cruthanna sin a dhíol chugamsa. Mise atá i mbun achan rud, b'fhéidir gur mhaith leat banc a chur ormsa nó an IMF nó b'fhéidir gur mise an dlí nó rud éigin mar sin. Ach tá mise i mbun, tá an t-airgead agamsa agus tá tusa ag iarraidh na cruthanna a dhíol chugamsa. Mar shampla, cuirfidh mé €50 ar thriantán glas, cuirfidh mé £100, b'fhéidir, ar cearnóg dhearg agus cuirfidh mé dhá phunt déag ar dronuilleog ghorm. Simplí go leor. Déan na cruthanna, gheobhaidh tú airgead uaimse ach caithfidh méid ar leith a bheith ar achan chruth. Is ionann sin is a rá, cúig ceintiméadar do achan taobh ar an chearnóg dearg. Ba mhaith liom triantán le taobhanna seacht ceintiméadar ar achan taobh. Caithfidh tú cloí leis an méid sin. Feiceann tú anois, sin an fáth a bhfuil na siosúir de dhíth, sin an fáth a bhfuil an protractor de dhíth, fáinne an chiorcail, sin an fáth a bhfuil slat tomhais de dhíth, le oibriú amach cad é faoi na tíortha nach bhfuil an stuff seo acu, cad é faoi na tíortha a bhfuil cuid mhór siosúracha agus protractors acu ach níl cárta daite ar bith acu. Beidh le feiceáil. Nuair a dhéanaimse é le mo rang in amannaí bíonn troid ann. So tchífidh tú ansin. Leath bealaigh tríd an chluiche, tiocfaidh mise thart le buidéal mór uisce agus beidh achan rud fliuch báite. Caithfidh mise an t-uisce thart ar na cruthanna, thart ar na páistí, thart ar na táblaí, thart ar an trealamh, thart ar cárta ar bith. Agus ansin déarfaidh mé leo, 'Níl mé in ann cruth fliuch a cheannach. Níor mhaith liom na cruthanna fliucha. Beidh ort sin a sórtáil amach. Thiocfadh liom dul ar aghaidh is ar aghaidh is ar aghaidh faoi achan rud a tharlaíonn leis na páistí ach an foghlaim nó an ceacht a thagann amach as seo is ag deireadh an rud, cad é a tharla, ar dhúirt tú, raight, sin an rud thart, ní féidir liom cruth ar bith eile a dhéanamh. An ndearna tú iarracht do chuid cruthanna a thriomú? An ndearna tú iarracht rud ar bith a ghoid? No. ar oibir tú le chéile? An raibh dóigh ar bith ann a dtiocfadh le na daoine le cuid mhór cárta agus cuid mhór trealamh a bheith ag comhoibriú? Sin an ceacht a thagann amach as agus dúirt mé le mo rang, cén fáth nár oibir sibh uilig le chéile mar aon tír nó mar aon domhan? Samhlaigh go mbeadh na táblaí uilig curtha le chéile. Bheadh an páipéar daite ceart ag achan nduine. Bheadh siosúr ag achan nduine, rialóir, slat tomhais, protractors, achan rud, agus thiocfadh leo uilig obair le chéile. Ní raibh an riail sin ann go raibh acu bheith i gcomórtas lena chéile, shocraigh siad an riail sin ina gceann. Sin an rud a ba mhaith liomsa chur in iúl, is féidir linn uilig a bheith ag obair le chéile. Chan amháin is féidir linn, Caithfidh muid a bheith ag obair le chéile agus tá súil agam má imríonn sibh uilig an cluiche seo faoi dhó nó má bhíonn deis, darna deis ag daoine eile an cluiche seo a dhéanamh, go mbeidh athrú mhór idir an chéad chluiche agus an darna cluiche. Agus má thagann grúpa ar bith aníos a mbíonn ag comhoibriú le chéile ón tús,